Maone ndine Jack. Nde nkhani iyi ikupanga trend pa social media. Mtsikana uyu dzina lake Ashley Jenay wa zaka 31 ndi influencer komanso content creator wa ku Miami ku USA. Ananyamuka ndi chibwenzi chake anapita ku Tanzania ku holiday ku Zanzibar. Anali ku resort yabwino kumeneko, moyo wabwino, amaonesa zinyama chani wildlife amaonesa proposal anaika zithunzi za proposal yake mamunayo atafunsira banja mamunayo dzina lake akuti joe McCann nde zabwinobwino akupanga post online mmene akusangalalira maproposal chani kuti kunjoya ku zanzibar eti nde sizikudziwika kuti zakhala bwanji koma kwalengezedwa kunena kuti ashley wamwalira wazipha kuzipha kwake ampeza atazimangirira tsono anthu ena anatutumuka maka abale ake eti kuti ah, munthu amapanga posti zosangalala bwinobwino chilichonse chimaoneka ngati chili bwinobwino chapangika nchani kuti nthawi yomweyo ankuoneka kuti angopezeka kuti amwalira nde after kufufuza anthu enanso akuoneka okwiya kunena kuti mamunayo amaoneka kuti amapangabe post pa social media pake bwinobwino ngati kuti palibe chomwe chikuchitika koma apolisi achita check ma details ndipo apolisi anena kuti ah, munthu uyu tampeza wazitani wazipha uzipha kwake wazimangirira komano pali vuto lonena kuti akuti uthengawo onena kuti munthu wazipha waperekedwa mochedwa monga azibale ake auzidwa two days later nde aonera kuti chifukwa chani anthu amva mochedwa pali mafunso ambiri surrounding imfa yake komanso apolisi anapanga share kuti ashley ndi mamunayo anali atayambana anayambana moti mpaka na hotel anapanga separate kuti iwe ukakhale kwa iwekha iwenso ukakhale kwa iwekha kuti at least akagone kwake kwake pamene achita separate po mpamene afterwards Ashley wapezeka kuti wazipha nde anthu ena sakumvetsa akuona ngati kuti mwina bamboyo wapangapo kanthu koma apolisi sananenepo zimenezo of course atafufuza komanso azibale ake ati sakumvetsa kuti munthu oti amaoneka kuti akusangalala akunjoya akutani apezeka bwanji kuti wazipha eti kuti mafunso ndi ambiri koma achibale akukana akuti pafufuzidwebe ndi akufufuzabe kuti mwina apezapo zinthu zina koma so far chomwe chachitika nchimenecho all social media ikuoneka ngati kuti sikumvetsa ayi zoti mmene amaonekera kuti akusangalala angapezeke kuti wazipha kwa ineyo ndizovuta eti kunena kuti unless pakhale kuti pali chifukwa chenicheni cha tangible kuti angaloze kunena kuti mwina bamboyo wachitapo kanthu koma ngati anena kuti anachita separate kuti wina wakagona uku wina uku nde winayo akapezeka kuti wazipha komanso vuto la mental health mavuto a m'mutu ndi ovuta kwambiri kunena kuti munthu amatha kumaoneka ngati akusangalala outside koma zili mkatikati anthu mumakhala kuti simukutani simukudziwa nde ndi zongovuta kupanga conclude kuti chenicheni chachitika ndi chani koma so far nkhaniyo ili paliponse anthu akuyikamba kwambiri ambiri akupanga conclude kuti mwina china chake chamchitikira waphedwa chenicheni chimveka kutsogoloko koma so far nkhani yake yomwe ikupangika ya Ashlee Jenae, zomvetsa chisoni kwambiri kuti munthu at the height of her life iye amachita look forward ukwati chani n'kupapeza kuti zimenezo zachitika. Nkhani yake ndi imeneyo zikomo kwambiri.